i mere anyanwụ chaba ebe onye ukwu chaba ebe onye nta bụ ogbe bụ ọgaranya ikuku o kuo be onye ukwu kuo be onye nta ọ naghị akpa n'oke ọ Chineke mere nsọ ọnwụ akpa obi ọnwụ akpa oke ọ na-ebu maka ọ na-ebu ma ihe na-ekwu na a akakarị ihu ya na nka anyị egbuchie ihu ya gburu onwe anyị ti ihe anyị na-eti ebe ahụ iduna nwanne anyị nwoke ka o si mee kwesị ndị a na-erie ndị a na-erie ahụ ụsọ ịnabata na anyị na-akpọku unu ma ndị ụwa akpọrọ ndị eze eze anyị sikwa kpọọ nwa afọ kpọọ egwu ohu owe kpọọ ndị chi ohu owe kpọọ eze chọọ ndụ kpọọ Ireka kpọọ ha a ya agbakwanụ nne mụrụ ọmụmụ oriọma m gbara aka naanị ogbete oyi ezikere ọbana lọt kpọkọrọ ọyọdọ anyị ka mma nwoke mma nwaanyị mma ụmụ m isi ha wee ụnụ ọkọ ihe aka ụnụ ihe eme iduna na ọ na-eduna ka uduna ya ka o si mee kwesị emechaa gị na-eme ọ na-eri erire dị na ya si n'isi nka ọ bụghị tupu tupu

ọjị mgbe a na-enọ ibe mere onye ochie
nye m aka ọjị ọ bụghị aka ọjị ka ya nwa nwere ọ nwere aka ọjị onye onye o kwesịrị inye ọ dị na-ata ọjị udo na-ata a ka ndị sọ na ọhụrụ ofu onye ụwa

ka anyị na-eduna unu wee sị na ọ ka egbuori ya efi n'ihi na olu lie dike ka ọ wụ nnukwu dike ka ọ wụ so ọ nya mere anyị ji tụle wee sị na ọ ka egbuori ya nnukwu efi a wee duna ya unu dịka a na-amalite mmemme ịkwanyelụ nna gị ugwu ikpeazụ gwakene anyị obele ife kọwakenelụ anyị obele ife maka nna gị dịka a na-amalite mmemme ịkwali ya ugwu ikpeazụ ee nna m wụ Ojirinnaka Osere o nwe onye na-amaghị onye ọ wụ n'Isuofia ee ofu ihe e ji mara ya wụ ọ wụ onye chọrọ udo ofu ihe eji mara ya bụ na ọ bụ onye chọrọ udo and onye ọbụla na ya na-akụ na-enwe aṅụrị oge niile ọ bụgodị ka isi ewu ibe be Ojinnaka na-akụ ị ga-eji ile onwe ya na and ọ naghị anọ ebe a na-ekpe ibe azụ so and eh, amụtakwara m nnukwu ihe n'aka ya so Ojinnaka bụ mmadụ na-akwụ n'eziokwu so o nwekwara ihe ọzọ and o nwere obi umeala ọ wụ onye na-emegide mmadụ o jide o nye ndị mmadụ aka ya oghe ọ wee na-enyesasị maka ọ wụ onye na-ejide dị esi ya o jide ọ na-ekesasị ndị mmadụ fụ na ndị mmadụ nwere obi aṅụrị so onye nna ụnụ hapụgoro kedu ekpere pụrụ iche ị ga-ekpere ezinụlọ ụlọ dịka a na-akwadobe mmemme ahụ Em, ekpere m na-ekpe bụ ka Chukwu bi n'igwe bịa nọnyere anyị ị ma na oge ugbu a o siri ike due to na ọ kaha aka wee hapụ anyị mana anyị na-ayọ Chukwu bi n'igwe ka o nye anyị obi anyị ga-eji wee die nke ka nke ka ọ nabata mkpụrụ obi ya n'alaeze ahụ nke ka nke because ama m na ebe ahụ ka ọ ga-aga o biri ezigbo ndụ anyịnwa na-ayọ Chukwu ka ọ nọnyere ezinụlọ ya ezinụlọ Osele Sylvester